ụfọdụ unu bụ ọgaranya tata bụ ebe nwa ka unu bidoro na ebe nwa nọdụrụ na nwa ka unu nọ wapụrụ ngwa bata nụ ka ngosi unu ive ime ụnọ m dị ka ya ka anyị gaa nụ ka anyị gaa nụ ka ngosi unu ebe m bi hee ngwa nene ime ụnọ m nee mụ na-eke ọche mụ ọche mụ chike m ọgụ ejọ na die ọgụ ejọ danya na eva Never, nee mụ mgbabu na-enwu ọkụ. Baby baby na fire. Nee mụ ọzọ. Adị m enwusi ọkụ ike mgbe ahụ nne. Ime ụnọ mụ nwa na-ajụ oyi. Ngwa apụta m ilo nwa avụ di m ka ọ na-egosi nwa m ka ya agụ. Ịbụọ,
ịtọ, ofu, ịbụọ, ịtọ, ofu, ịbụọ, ịtọ.
Hmm. ehe ndị na-amụta ahụ ive ngwa na-amụta na o ka mkpụrụ n'ime ime ụlọ ka anyị malụ ive anyị na-esi tata e, amawa anyị na-esiri oke ive tata ekutecha mmiri igbo mmiri nwa na-ajụ arụ oyi ọ na-ajụ oyi ri nne ekpuolu m n'ime ọba ọche m sị ka nje nwere ovu ji m na-eji mekọta nri eri ọjọọ m nere gịlị ka ji nwa sịcha na line bụ anaghị hụrụ na ya emetụ ya aka nọ ndị dị n'ala ezila ovu sị ka nzorie nzo ka ọ dị ka avọ ya maka na ive na-eme ive na-eme onye a n'isi na-akpa akpa ụna bụ halibe dịbe amala nene pọpọ anyị ngwa n'ebe wee tinyewo m ji n'ọkụ arụọwo m ya ji ya akwakwuowo oyi sef ive ọkụ mere m n'ebe nwa ya tụọ ekere ọkụ rụrụ m ive na-ekwu na ọ rụpụrụ m ive na-ekweli m egwu nwa nwanyị rụchasịa ji nwa kpụchasịa azụ ya rụgbuo onye mma Rugbuchie mma mma. Unu amara ife anyị na-eri tata ka kara. Ife anyị na-eri taa na dị ire bụ ji na mmanụ nri na ụkpaka na ogili akwụkwọ ụkpaka ma ụgba nke ọbụla ị kpọrọ ya na ya bụrụ. Gị nwa na-ekiri video ebe kedu kedu arọ i litere ji na ụkpaka? Kedu arọ i litere ya ebe ji na ụkpaka na ogili akwụkwọ na ụtazị? Kedu mgbe i litere ya ebe? Ngwa m melie taa, m na-elie ka akpịrị gị na-ada n'ala. Ọkụ mere m ive. m wee na-enene ji ahụ na-etest ne ka nke ọzọ nwa ada n'ana ma ebe ahụ dara n'ana bụ ebe nnekpa akịlịkọ na-atọ na-atọgbu onwe ya ka ngwa ya ebe wee sinyewo m ite n'ọkụ ite m enwu- e- e- a- akpa- a- adịwọ mma itinye mmanụ mgbe m were mmanụ tinye ya gekwa m ntị ya eyere ha m mmanụ ahụ ọkụ oyi maka na mmanụ eyele eye na-adịrọ mana mụ just mee mmanụ a n'ọkụ ka ọ dị na-atọbele ọkụ ị mawa ka o ji adị wee were ụkpaka m wee ya wee ya ma alụba alụbasa tinye ya ụtazị ife niile na-etinye tinye ya ogili akwụkwọ ka ọ na-esi ka ọ na-atọ ngwa na o yewo ebutuo m ya ka m bugara ndị bụ ndị nke m nri na enye di m na nwa m nwaanyị ka ba lie nri na-enwe "Hee, nwa m na-akụrụ m aka gbuo m na nri nwa nwere na-elike amara ụmụ m ka o yiri m nne ya negodu ọ na-elike Ngwa ka akpịrị gị na-ada n'ala ka m wee na-eli, ebutere m di m mmiri aka. Dịka nwatakịrị nwa akwụ ọtọ n'ebe ọkwa ndị nwa ndị nke anyị gba mkpa nkịtị na anyị ncha niile soro ili eji ya bụ akwọchawa aka. Nwa m sikwu na ọ ya-akwọ aka ya na-abụ na ọ kwọcha ụwa ọbụla ọ kwọọ nke ọzọ mana okere bido nlili enyewe ya eji olie ndị ọ na-elike ee mụ nwee nwa ọrụ nke m liwe o ekwuru m taanị na ịnọ ana adịrọ m mkpa na ọ ka m sekpuru ana ama m na nke anyị na-eme onwe anyị lichekwara n'ile kpukwere mụ na eli ọzọ anyị liche n'ile kpuri mụ na eli ọzọ ngwa i kiricha vidiyo nwere gwa m nri ọzọ anyị esi ndị ọzọ na-abụ nsi nne elie ka ọ na-agụ gị gwa m ya ngwa di m eliewo anyị wee na-enye nwa m nene o ji olisi aka ya na-ekpu ya ọ na-agụzi agụ amụrụghị m na na-agụghị mmanụ agụ neke ọnụ ya neke ọnụ ya o di m nwa amaka ha okolo